An limanaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw danse maliba TV in ka kunnafoni sentilimaw kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni bi tarata juin kalo tile bi saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Kunnafoni daminɛ la barolasigiba min bɛ ɲɛsin mali ka jiginɛba yɛrɛ koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma o barolasigi ninnu kɛra kunungo juin kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ CICB kɔnɔ n'o maa minnu tun b'o kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ CNT ɲɛmaa dankan ni ale ye hameye funɛ mahalmadane ye fo ka taa se sɔrɔ ni musakako minisiri aluseni sanu ma U ka nin barolasigi kɛnɛ kɔnɔna la u ka waleyaw tɛmɛna baara minnu kan o de ye san ba fila ni mugan ni wolonwula fo ka taa se san ba fila ani mugan ni kɔnɔntɔn ma o nafoloko baaraw bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ ni musakako koɲɛw bɛɛ lajɛlen sabatili la min bɛ ɲɛsin an ka jiginɛba fana ta fanfɛla ma kunnafonidila chahana takiou ni ale ye journal 22 septembre directeur de publication ye kunungo ntɛnɛn Juin kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ ale welela bɔgɔ jeni sanfɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale maaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ni ka taa ale dasumusumuni kɛ a ka waleyaw la ni waati dɔ la a minɛna k'a don bereya la ka sanga ni kumakan cɛjugu fɔ dɔw ye a ka lafasalibagaw y'a jira k'a fɔ ko A kan ka taa marɔku kɛrɛnkɛrɛn ma araba ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile tan san ba fila ni mugan wɔɔrɔ kɔnɔna ye yaasa a ka taa a ka sɛgɛsɛgɛli baaraw dɔw kɛ kɛnɛya yɛrɛ nasira fɛ u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ layidu di ko ni min ye a ka audience kofɔlen n'o bilalen don ka juillet kalo tile 27 san ba fila ni mugan wɔɔrɔ kɔnɔ ko a bɛna ye o kɛnɛ kan ɲan'o cɛ k'u ka fiɲɛbɔda kunkurunnin d'a ma ni o ye liberté provisoire ye Kiri ni josariya ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ u sɔnna o ma walima u ma sɔn o ma o jaabiw k'u bɛna bɔ ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kɔkan kibaruyaw nasira fɛ an bɛ don sɛnɛgali jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko farankala a bɛ t'i jɔ wasaden kɛmɛ ani mugan kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la olu de ye sɔnna a ma ni o bɛ tali kɛ baara dɔ kan n'o ye ka seginni kɛ ko kura u ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen kumakan kan n'a bɛ f'o ma ko réforme o tɛmɛnen in kɔfɛ minisiri min ka ca ɲɛsinlen don kiri ni josariya koɲɛw ma o y'a jira k'a fɔ k'u ka réforme ko n'o baaraw banna pewu ko bɛna taa référendum na waleyaw kɛra ka kɛɲɛ ni kunungo juin kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan wɔɔrɔ sɛnɛgali yɛrɛ jamana kɔnɔ An bɛ segin ka don an ka jamana kɔnɔ aw k'a dɔn k'a fɔ ko jɔfɛn o jɔfɛn o ye dafɛn ye mali minisiri kɔrɔ ni ale ye yahaya sangare ye ale minniji dɔgɔyara ka kɛɲɛ ni kunun ko zuwɛn kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ k'a si to san biwɔɔrɔ ni fila la a jirala k'a fɔ hakililajigin na ko yaya sangare ale kɛra yanfolila wasaden ka tɛmɛ ani mali minisiri min ka ca ɲɛsin don maliyɛnden minnu bɛ kɔkan olu kunkanko koɲɛw ɲɛnabɔli ma an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka badabada dali nɔgɔya furew bɛɛ lajɛlen an ni ma o ni ne kunnafoni ye minnu sera ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma aw ka kunnafoni setelimanw kɛnɛ kan maliba TV jabaraninso kan an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn don wɛrɛ ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na